Ya oke nwa na na ntị m akarọ ntị unu ka anya m jikwa aka anya unu ekenekwa m unu ee ka anyị gọ ka ọ ya-ele maka na a sị na onye nọrọ ebe dibịa na-agwọ ọgwụ ọ gọlụla ọnya agọlụ onwe ya tii ibe anyị ekenekwa m unu biko na ọkwa ọjị ka anyị ji na-akpọku mmụọ na mmadụ na-akpọku chukwu okike abịama chukwu kere ilu nke ọkwụ chukwu ma onye ọ ya-eke ma onye ọ ya-eke amarọ a sị akpa na anyị agbagokwa na ọkara ọnwa ọkara arọ ndị oyibo gbara ya mid year na-asị ya ekene dịli ya na nke o duwere anyị eduwe na-asịkwa ya ya dulukwa anyị gawa ee ya kwara anyị ụzọ n'ebe ụzọ na-adịrọ ya tiwere anyị ezi gboolu anyị uke mmụọ gboolu anyị uke mmadụ gboolu anyị ekwensu nwoke ekwensu nwaanyị ajọ obi nwoke ajọ obi nwaanyị sị na ọyawa ayawa na ọ ma ya-egbu anyị ọ dị okwu eruo na ọma ndụ gbuo anyị ụzụ fiocha ya na ana ebe na ebe ma ụzụ afịọzina anyị ihe anyị na-ekwu ka anyị wee dị mma a sịkwa m biko na nwoke ma nwaanyị na ebe a ihe o ji eme ọgụ akọnarịa ihe o ji eme odogwu akọnarịa ụmụ nwaanyị ihe a ji eme nlecha akọnarị va na ọ ihe anyị na-ayọ wee na-asị n'udo ododo biko wee na-asị ka aja ana dị iche iche aja ana be nna anyị dị iche iche bịa gboolu anyị ọgụ ka arọ bi n'agụ anyị dị iche iche bịa gboolu anyị ọgụ ka chi anyị dị iche iche ji bịa gbaalụ anyị akaebe wee soro anyị wee nụwa ọgụ dị n'ụwa wee na-asị ya chukwu na ndị ana biko kene na tata ka anyị na-akụbi okwu wee na-asị na ọnụ mmadụ bụ ọnụ ndị mmụọ anyị sị biko o nwee onye ihe ego na-afịa arụ ya afịazina ya arụ ya bido taa gawa na ọ ya adịwalụ ya na mma o nwee onye ọ bụ na mkpụrụ nke afọ ọmụmụ nwa na-afịa ya arụ a sị m bido taa gawa na ọ ya adịrị ya na mma na ọ ya amụ nwoke mụọ nwaanyị mụọ ozuzu nwoke mụọ ozuzu nwaanyị mụọ ọnụ ụmụ ụmụ ya enyere ya aka ya amụna nke ya-etisara ya ụlọ wee na-asị n'udo dodo n'obodo na ebe ọbụla dị iche iche ka anyị nọrọ n'ebe a ka mkpa anyị niile si wee dị iche iche iru anyị si wee dị iche iche wee sị chukwu nna chukwu na ndị ana Chukwu okike abịama onye kere enigwe kee ụwa wee sị biko nabaa n'obi anyị dị iche iche ka o mewere anyị ebe ebumnobi anyị na-awụrọ njọ na-awụrọ igbu mmadụ a sịkwa m ihe onye ji ekonye akọnarịrị ya ihe ọ bụla anyị na-eme ka anyị wee chụta ihe anyị eji wee rijuo afọ ka anyị echụta ya ya eji wee wee odogwu wee wụrụ mmadụ gbasie ikenga anyị n'elu a sị na akọnarịkwana anyị anyị gbuo n'aka nri na anyị ga na-egbute mma anyị gbuo n'aka ekpe na anyị ga na-egbute mma anyị gbuo n'iru na anyị ga na-egbute mma anyị gbuo n'azụ na mma ka ọ ya-awụ aka nri anyị na aka ekpe anyị mma wee sị ya chukwu na ndị ana na ọkwa nwa ka anyị wụ na-asa arụ n'afọ n'afọ na ya pịọkwa ụkwa aka dị ọkụ anyị alọ a sị m ọfịa na-asọ nkata ya efuna elo maka na o fu elo na anyị nwawa ụmụaka ya ejikwa nkata baa ya bụ ọfịa ọ fụla anyị cheta nwa ya nwụrụ anwụ ọzọ nwụrụ ka a bịara ya mgbalụ n'ebe anyị na-ekwu okwu ya i chewekwa anyị duwekwa anyị ana obodo ọbụla anyị nọ ma ndị nọ obodo oyibo country ọna dị iche iche anyị nọ were achọkwa ihe a sị m aja ana obodo a chekwawekwa anyị na ihe anyị hapụrụ be nna anyị dị iche iche na o jewe obodo dị iche iche bụ ka anyị wee baa uru ka anyị wee chọta ihe anyị eji ma ọgọ ka anyị eji wee chọta ihe anyị eji wee dị mma wee sị na ihe dị mma dị n'obodo niile niile niile anyị nọ ka anyị eji wee bata be nna anyị na o nwere onye ji ajọ ihe dị be nna anyị wee naa a sị m na ọyawa ayawa ma ndị nọ South Africa ma ndị nọ Europe ma ndị nọ South America ma ndị nọ America the whole continent niile dị n'ụwa ndị be anyị gbara gburugburu nọdụ n'ime ka a sịkwu nchekwabekwa ha na ọdịnala na-ebukwa eke ọdịnala na-ebukwa eke ọdịnala na-ebukwa eke o nwekwa onye ji ajọ ihe dị be anyị wee naa anyị nọkwara na anyị na ya na-eme na ezigbo ihe ka ọ ya aga o je obodo anyị were ezigbo ihe batawa maka a sị ọ bịara be onye abịagbuna ya ọ bịakwa mkpumkpu azụ esona ya n'ebe anyị na-ekwu okwu wee sị na anyị ama abịagbudo mmadụ ka anyị na-anakwu be anyị na mkpumkpu azụ ama esokwu anyị na ebe anyị na-ekwu okwu ya na eke na-ekwu okwu ya na oye na-ekwu okwu ya na afọ na-ekwu okwu ya na nkwọ na-ekwu okwu ya n'afịa na anọ dị n'ụbọchị na anọ wee sị na igwe mmadụ niile nọ ebe a na-ege m ntị na asị m na tata ka m na-asị na ngọzi ihe dị mma ya emewela unu chi dị mma ya adị na ndụ unu ihe ọbụla na-esiburu unu ike asị m na bido taa gawa na ọ ya adịrị unu mma na eke dịrị unu mma na oye dịrị unu mma na afọ dịrị unu mma na nkwọ dị unu mma n'afịa na anọ dị n'ụbọchị na anọ wee sị na ọ ya adịzụrụ unu wee na-asịkwa na ada anyị nwaanyị na-ekpokọ anyị ọnụ nwere platform nke anyị na-abịa ezukọ ka anyị na-asị ka ọmaka melie ihe ọbụla ọ yọọ Chukwu bụ ezigbo ihe a sị ya melie na eke melie na oye melie na afọ Elie na nkwọ melie n'afịa na anọ dị n'ụbọchị na anọ wee na-asị unu doo ka anyị gọọ na nzu ka anyị na-agọkwanụ n'ọjị wee na-asị ka Chukwu okike bi n'eluigwe na ndị ana ka unu nara ọjị a taa ya n'otu ka anyị taa n'ibe n'ibe n'aha Chukwu na ndị ana o. ise Ekene- ekenekwa Alex m White kedu ihe o turu gị kedu ihe o turu gị ise otu ome ihe eli ọba agaghị awapụ ihe n'anya dị jụba ya ọba n'ajụgba ayi awapụ n'anya ọgọ m jụbazi ya n'ahụ n'ajụgba ihe eri ọba ọba gị ihe a ga-eyi nata ya hmm? ya na-eje eje na-abata abata eh, ka m gọọkwu ọnụ n'ọfọ ahụ ị gọọla anyị maka ọ dị ka ị gọchata agọhie onwe gị mana ama m na ọnụ Chukwu wụ ọnụ mmadụ ọnụ mmadụ ọ wụ ọnụ mmụọ eh? wee na-asị ee meyọ meyọ ka anyị gọọrọ nwanne anyị nwoke ọfọ o biko na ọgbanikakwa na ịma na onye ọma a na-afụ ofu ugboro n'ọnwa iyi eri ọba agọdowere gị agọdowere gị n'ụbọchị nke taata eh? m sị na iyi ama nrinatakwa ọba gị hmm? na ihe ọma gị nọrọ n'elu na asị ikuku bute ya hmm? asị na ọ nọ na mmiri ya si elu hmm? asị na ọ daa na ya puo n'ome na hmm? maka na ihe puru ome wụ ive dị ndụ asị na okwu ndụ ka a na-ekwu n'isi gị na ọmaka wụ ive ya-emere gị na mgbọsị njọ na ụkwụ ama mpụnata gị ama a sị na ebe ọ bụla ị nọ wee na-achọta ihe nke ahụ iji enyere ndụ aka wee na-agọzi obodo maka mma na ị wụ onye na-eme ka obodo dị mma nsị na ive ị na-eri na ive ị ga-eji ezọ ndụ ama nkọnata ghị hmm? nsị na nwaanyị ọwụna na-etere gị ajọ ofe nsị o techakwanụ ofe anya ya na-enekwa enu eh? nke hụkwanụ gị cheta ihe gburu nwa ya sị ive gburu nwa ya gbukwuo ya hmm? onye ọwụna ji gị amụ ije asị na ọrụ ide n'ido nya rịbakwa nke ahụ maka a sị na em, obodo ee kọjọ ive e ji wee dị ebube ive e ji wee dị ebube akọjọ ọba dịka ị bịakwutere anyị n'ụbọchị nke taata wee bịa nọnyere anyị wee bịa gọọrọ anyị ọfọ asị ka ọfọ gị lee maka na okwu ekwucha wee ṅụọ iyi ka ọwụ mm? ọ na-elekwe n'isi anyị ya nlekwe n'isi gị ee nke ọwụna ị na-eme bụ ihe ọma asị na ọ ya-agazicha ogologo ndụ ọfụ ogologo ndụ ka m na-agọrọ gị maka na onye dị ndụ bụ ihe na-akpata ego amakwanụ m na ego abịago na nnukwu ego ka a na-ekwukwu okwu ego eji enyere obodo aka ka m gọọ ka o lee n'aha chukwu na aja ana ise
daalụ ego ọ gaala ese mbọsị ike eji ka m bịa nara gị belu gị na mma akụ ya na nkwachi na ebere a na-adasi ike Sim adịghị Sunday agba bere n'ọba ụmụ ahụ. Igbo hangout.